Munalandiridwa mwana kwa wanga. Wapanga bwanji zimenezi? Waona? Ukamapereka zabwino, umalandiranso zinthu zabwino. A osadanda. Ine ndinamuuza kalikonse, a komano wakukhululukira iwe. Kapena siwe? Iya, ine ndatero.
Boma, kodi unachita kumuuza kuti atero? Ah, eya. Komano ine sindingabisire kwa chiphazuwa changa chimenecho. Nanga ndingatero?
Ayi.
Ah, ndikupepesa. Ndi iyeyo ukumpepesa. Ine ndinamuuza zimene unapanga. Ah, komano osadanda. Iye ndi oti wakukhululukira kaletu. Ndofewa mtima iyeyi. Eh. Ah, pepani chabwino madolo. Um, muli mosemo komano pali zifukwa zimene ndabwerera kuno mawu amati ukapeza zabwino umafuna kuyang'ana kayenso pambuyo mkazi wangayi anatithandiza kuti no mulungu atidalise ifeyo ndeno ndi nkhani am kungoti iye amaganiza ngati ndikunama kuti ndikubwera kunoko ndeno ndimafuna kumuonesa mnzanga zimene mulungu atichitira ifeyo ya kutinso tizabwezerese chinzake chimene chinali eyadi eyadi yayaya ndi choncho ndithu ehe ah, mwanjira ina ukuyenera kutitsata kuti ukaone nyumba ineyo unagula nyumba ah, ndi nyumba ine ndi okondedwa wangayi Eh, pepa pepatu pa zimene zachitika za ah, osadanda ndi zimenezo palibe kanthu pamenepo tamatiyeni iwe waona ukamapanga zinthu zabwino nakuuza tiyo inetu sindimaziwa kuti uzabweranso kuno ndi sindimaziwa kuti ungandipange kukhala Pamenepa sanga. Waona kuti ziko ndaling'ono Come on.
amenewa ndi machini anga eh? usandiwaize iwe ah, ndi gamoto yokondedwa wanga bebi tamabwera mulungu wanga ine lenji lova eh? Ii, lenji lova mbuye eh? lowani bosi lede yanga Ehe, samala samala samala aha
wow dikira nkupangire ungathe kuononga iwe ah. ah. nde ukupanga chani iwe tapita kumbuyo uko iwe ah, ah. vutotu nchani kodi iwe kapena sufuna ukwere kapena ukufuna uwabe undiyang'anira ineyo eh? tapita uko dikha kaye kumeneko
okay
um. bebi zili bwanji kodi ndilole kuti ndichokepo kuti usale ndi nzako ikayapa oh yeah Zili bwinodi pamenepo. Mukuyenera kuti mupume kenako kwinaku nkumasangalala ndi nyumbayi. Oh, zikomo kwambiri. Amene ndi okondedwa anga. Boss lady wa ine, iwe atchuleko boss lady anga. Uh, boss lady. Ah. Ndadalisidwa. Uli bwanji koma? Dikira nding'ambe apapa. anayankhula kuti akukakutengera zovala zoti akuchenese iweyo ambuyanga ine koma inetu ndili wokondwa ndiwe ndikukanika kukhulupirira kuti iweyo kundipangira zimenezi ndi choncho kumene sibale pali chifukwa chimodzi chokha chimene ndakubweretsera kunoko uwaliona dziko limeneli ndi dziko laling'ono kwambiri ndi chifukwa ndikuti tikuyeneratu kumathandiza anthu chifukwa sitikudziwa kuti munthuyo tingazakumana nayenso kuti ayi zonadi ndikukuuza iwe apo nzonadi iweyo ngodekha sangalala ndi moyo wako apapa hey taona Wayona nyumba imeneyi? Ndizokuti anankamba kuti amafuna azingozipangisa ngati munthu wamba. Osadandaula wekhawekhatu apa. Eh? Ah, tiye ukazipase moyo wabwino apa. Mm.
Cheers.
Cheers. Mm. uh, Boma, Ziri bwino poti ndi ndiweyo. Ine ndakhala zaka 17 years ine ndiri mu Legosi munomu. Kunena chilungamo ine sindinalowe nyumba ngati iyi m'bale. Ndisiya. Uli ndi ineyo m'bale uzilowa manyumba ngati amenewa mwanjira ina. Ndikangoti ndamkwatira. Asintha dzina lake akhala boma wike. Bombastic boma. Ukuti chaniso mnyamata wanga. Boma oblangata. Mmene muni mmene ndili. Boma mfana oganiza boma. Ungayankhulenso kachikena. oh ambuye ah, eh? chimwene tiyeko timwe tiyeko tithokoze moyo wautali ukhale nafe basi apo ya ngati mmene ndakambira sangalala mbale